nwa bụ Chinonye Anaeke abịakwala m ọzọ na ihe anyị na-eji akụziri ụmụaka ka esi ekpe ekpere n'asụsụ Igbo ma n'ime ihe anyị kwetara na ọ bụ ihe anyị na-eri eri ọ bụ Chineke nyere anyị tupu anyị erie ya anyị kelee Chineke onye ihe anyị na-eri si n'aka ya bịa otu a na-eche eme ekpere ya na onye na-amụziri ụmụ ya onye abịa ha bịakwa buru nri egwu mgbe ha ja-eburu na-eri a ga-ebu ụzọ kpọkuo chineke kelee chineke nyere gị ekwe ka n'ihe ya ọ na-eri bụ ihe ga-azụ gị anụ ahụ na mkpụrụ obi ndị ahụ ka anyị na-esi ekpere na onye ọ na-agwa otu ọ ga-esi hazie nke ya ma nke a bụ iji nye ntụziaka ekpere iri nri prayer before meal ebupụtere ya bupụtere gị bupụtere ya nye ya sị gọziere anyị nri nke a osebụrụ ụwa wụkwasị ya mmụọ gị ka ọ bụrụ nri ga-azụ anụ ahụ anyị zụkwa mkpụrụ obi site na Jesu Kristi onye nwe anyị ise ya na-ekwu eweta nri ọ bụghị eweta nri gị dakwa ka eri ma ọ gị na-abido na-eri ngwa ngwa ngwa ebute nri i cheta na ọ chineke nyere ya si n'aka chineke bịa i kelee chineke onye mere ka anyị nwee ihe nke anyị na-eri dịka anyị kpere mbụ sị nna anyị n'enuigwe nye anyị nri taa na nri nke ụbọchị anyị chineke nyezie na anyị nri ya oge anyị ga-eri ya ka a hapụ ichefukwe na anyị yọrọ ya sị ya nye anyị nri nke a o nyezie anyị nri ya oge anyị ga-eri anyị chetakwa nye ya ekele ya anyị ga-esi abịa sị anyị kelee ya anyị sịzie ya gọziere anyị nri nke a osebụrụ ụwa onye nwa nyere anyị ya bịa gọzie ya nri nke anyị ka ọ bụzie nri ga-azụ anyị na-azụ anyị anụ ahụ zụọ mkpụrụ obi ekpere ga-emekwa nri nke anyị na-eri ọ bụzi ordinary nri ọ bụzi nri nke a na-ekwu na ọha n'igwe ọ bụzi nri anyị kwe na nri nke ime mmụọ maka anyị na-eri ya ọ na-edozi anyị ahụ site na ngọzi Chineke wụkwasara ya ọ na-edozi anyị ahụ ya na-azụkwa mkpụrụ obi anyị na-emekwa anyị na-ebi ndụ ịtụ egwu Chineke na-etokwe na amara ya onye ji sotakwu ya gọziere anyị nke a osebụrụ ụwa wụkwasị ya mmụọ gị ka ọ bụrụ nri ga-azụ anụ ahụ anyị zụkwa mkpụrụ obi Ihe a bụzi ihe ga-edozi ahụ ya na-edozikwa mkpụrụ obi. That's all we want both physical and spiritual food that will nourish our body, soul, and spirit. Ee, Chineke wụkwasara na mmụọ ya ihe niile na-emezi ihe a na-eri bụrụ ihe a gọziri agọzi. Oge a na-ebido okwu ya, oge nne anyị sị oge ịbịa sị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ and mgbe anyị na-eme ya iji bụrụ iji na iwee na aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ were kpuchie nri ahụ o nwee ihe ọjọọ nọ na ya ihe ike ikere chineke bịa natụ ike ajọ mmụọ ike chineke werezie ọnọdụ na-eri bụrụzi nri nke ime mmụọ karịa nke na-azụ anụ ahụ ka anyị na-eji n'asụsụ igbo na-akpọku chineke na ọ na-emekwe na ihe a na-ekwu bụrụ ihe a na-eme ihe a na-agwụ ya na-abanye a na-ekpe ya na-ere otuto dịrị jeso na ndụ ebebe